ndewonu ndị be anyị abịakwana m ọzọ ka mụ na unu nọrịa ọ adịla anyị niile mma nke onye chiri ya zele ọ adịla nwoke mma ọ adịla nwaanyị mma ịghọtago ehe ibe m ji maka ya wee bịa taata bụ maka ibe gbasara ezinụlọ maka nwa a na-amụ ịghọtago and ị bịa na ezinụlọ na onwe nye ezinụlọ pụtara nne nna na ụmụaka and anyị na onwe anyị ma na ị bịa n'ezinụlọ na ebe ekwensu ka akpa ike bụ n'ezinụlọ ebe ọ nara alala ụla until o nweta ibe ọ chọrọ bụ n'ezinụlọ iji aga ọ bụ na ọ ghasara nne na nna ọ ghasara ba ọ dala nwa garie ọkwa ịghọtago ehe so mana chineke nyere anyị ya bụ nwa ụfọdụ kpetere ya na ekpere eji aga ọ bụ na o nyere anyị anyị na-ebe na-ayọ ya si ya chukwu okike abịama ya nyere anyị nwa so ka o nyere anyị nya bụ nwa ọ pụtara na anyị eprotect ya ọ pụtakwara na anyị eprovide for ụmụaka ọ pụtakwara na anyị eteach ya guide ya to the way of life maka na ibe ndị mụrụ anyị mere anyị ndị forefathers anyị ndị grandfathers ndị ndị e, e, e, grandparents ma ndị parents anyị mere anyị ya so mechaa ya hand anyị over the baton so na ọ bụrụ ajọ iwe ka ọ bụ wee na-asị doo doo doo bikonụ ebe anyị ma na ekwensu anara alala ụla ebe anyị ma na ekwensu na-achọgharị onye ọ ga-egbu ịghọtago bikonụ ka anyị na-etinye ụmụaka na ekpere ka anyị na-agọ ọbọ n'isi be ghara ịgba ba nkịtị ịghọtago ụmụaka ka ba bụ o nwee ndị nke na-eme isi ike nwee ndị nke na-eso ajọ otu agba ba nkịtị ibe dị n'ụwa emebie be maka na ụwa anara echele be ezigbo ibe ọkwa ị bụ mba ụwa mba ụwa anara echele be ezigbo ibe ọ nya ka o ji wee dị mma ka anyị nọlụ ba nso mee be ọyị o nwego video m kwutere okwu dụ na ya mana m ma na-ekwukwa okwu gbasara family oge ọbụla maka na from there ka e si enweta generation and population ịghọtago so na ibe mere ya bụ na bikonu onye ọbụla jidesie nwa ya ike na ndụ anyị na-ebi kịta esika ọ dụọzi ka before ịghọtago a na-agbazi ọsọ gbanarị shadow anyị gbanarị onyinyo anyị bikonu so ka anyị wee na-ekpelụ wee na ekpele dị ike na-ekpelụ na-agọ ọbọ n'isi ụmụaka everyday kwa mbọsị anyị na-ekpe ekpele na-ayọ chineke na-eso chineke sopoda chineke na-enye ya nsogbu n'ihe gbasara isi ụmụaka ka ekwensu ghara ịnala anyị nya maka na ekwensu na ọ nọdụ ka otu akwụkwọ akwụkwọ ekpere si wee kọwa ya akwụkwọ a kpọrọ akwụkwọ baịbụl na ọ na ọ nọdụ ka nnukwute agụ ọ na-eche na-ede onye ọ ga-emebi ịghọtago ka anyị ghara inye na ya nya bụ chance mgbe ọbụla anyị anọ na ma anyị anọ n'ụla ma anyị a na-amụ amụ ma anyị a na-esi nri ka anyị na-agọnụ ọbọ n'isi ụmụazị a ịghọtago na ọ ga-adị ba mma na o nwerọ ibe ekwensu ga-emenwu be na chineke a na-edu be ma ojije be ma mbata ba ọ ibe anyị suppose imie ịnara emie na ka etuo gị aba ibe bụ responsibility gị as nne na nna bikonu ọ nya ka m ji wee bịa ka m chetele anyị ịghọtago ụdị ibe a maka na ọ bụrọzi ibe otu anyị si wee kwado ka o si wee dị n'ikpeazụ a ibe dị bịazi ghasacha na ndụ anyị na-ebi mana ọ bụrọ ya ka anyị ga-eji wee kweta defeat anyị ya na-adọnikwa maka na anyị nwere onye kachasịnụ chukwu okike abịama wee sị ka m bịa ka m tinye ọnụ na ya bụ ibe biko ọ ga-adịla anyị niile na mma ọ ka bụkwa nwanne unu nwoke kenechukwu onye agwalụ kwe agwakwu ya ọzọ onye nweta ozi ya ya tụsa anya ka anyị wee were ya na-aga ngwanụ ka anyị nwee na next video